Programu yi madzulo ano ndi wolemekezeka uh, bambo Samia Suleiman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South East komanso ndi chair wa Agriculture Committee uh, ku nyumba ya malamulo iwowanso ndi the National Organizing Secretary NOS ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Ndikulandireni and it's always nice to have this conversation uh, with you Honorable Samia Suleiman. Muli bwanji? inetu ndili kuno kaya bwana Ayi tili bwino.
omwewo a Malawiwo Inu ngati anzathu ndiye mudya bwinotu.
iya osati ndiye mavuto tsopano oo eh kwambiri makamaka ife ma mps tikumana ndi zikhomo kwambiri oo tanenani ya nanga si mmene kulili kunjako Eh, zoona. muziwa amene zimakhalira m' constituency mavuto tsopano ndiye kuti kubwera kwa MP ndi pafupi pafupi ya njala mzipatala mankhwala ah, kulibe ndi a- afuna ndalama akagule ku private maliro anthu akanika ndithu ambiri kuzithandiza okha zinthu zikachitika zovuta Mm. so mavuto onse aja amabwera no kwa ife Ah, zimene tikumana nazo so ndimafuna ndidziwe poti ine sindinakhale mp how do you manage all those requests ndiye kuti daily kumabwera anthu kunyumbako ya ndi daily ndi chifukwa chake ena amathawa kupita kukakhala madera ena of course zimatha kupanga discourage munthu Mm. malingana ndi mmenenso ulili yeah koma ndimaona ngati kuti chachikulu ndi mmene umachezera ndi anthu ako okay kumvesesana because sikuti timakhala nazo daily koma ukakhala kuti iwenso ulibe azitha kukumvesa kuti pa nthawi imene ulibe zikakhalapo ndithu ndi- akhoza kubwera nkwauza kuti ndilibe Eh, kubwerera muno bwino bwino bwino bwino bwino zimachitika kuti aya vuto limeneli ndalimva koma mundipase kaye mpata ndikusakireni eh, uku kumaona kuti upanga bwanji oh so do you have specific days imene mmakumana ndi anthu ku constituency no no no no no daily Brian makamaka ife amene timakhala mu constituency momo inu mukhala mu constituency momo yes timakhala momo ndiye kuti mulibenso nyumba kwina kuli konse iya ndilibe ndiye kuti ukangofika kuchoka ku parliament iya amachita kuziwa kuti wafika okay mmawa wake ku office ndiye kuti yayi mucheza ndi anthu ngati nyengo imene tikupitayi tsopano kumachulukanso ma activities Mm. ma paper sundays ma church mu Okay. ndiye kuti upeza kuti tsiku limodzi sunday limenelo kwabwera ma invitation 4 okay ma church yeah so it's how you manage okay kwinako iyayi akandiyimire awa kwinako ndikaonekere basi zinthu kumayenda koma ndi ntchito yabwino
Uh, yes uh, ndi ntchito yabwino ine ndimakhulupirira kuti ntchito ina iliyonse ndi yabwino okay bola ngati ukuikonda ntchitoyo yeah chifukwa pali ntchito ina ikhoza kukhala yabwino kwambiri yolipira kwambiri koma environment ngati sili bwino ntchito ija simaoneka sima simamveka kukoma ntchito iyi ndiyovuta because you are dealing with people yeah uh, koma ineyo ndimayimva kukoma because uh, I- i think i enjoy mm, mixing with people moti anthu akamabwera kunyumbako sikuti so mmakhala ndi nkhawa kuti ayi kuti I- anthu achoka liti pamodzi ayi i have an open door policy mukhoza zafusa kwathu kuja oti gate yakwathu liberoko oh kunyumba ku office Eh, ndimene ndimapangira kuyambira kalekale because ndimadzitenga ngati am one of them kodi mp pano amalandira ndalama zingati
Eh, kuti ndinene ma figures ndikhoza kunama okay but what i know is that eh, ma figure simukuwadziwa akaduladula ma figure simukuwadziwa simukuwadziwa Yeah, ndikufuna ndikankhe eh eh. chifukwa nanga si kuti ndinene kuti exact figure imene timalandira ndimakuti i'll have to check okay koma what i know is that akaduladula Yeah. zimene amadulazo kufuna kumene kumakhala tingongole timapatsidwa so they are cumulative okay uh, panopa ma mp tikumatsala ndi about 6 to 700000 pamwezi seven six million seven seven hundred 100 to 700000
kwacha Yes. akaduladula zonse Yes. oh Yes. You can uh, cross check ndi ku parliament akhoza kukuuzani. Ndi ntchito yovuta Brian. ntchito yovuta eh. Mm, ntchito yovuta. Chifukwa ukangoti walowa kumenemo. yeah Mwenje kumakhala kumakhala ndi mwayi wotenga ngongole ya galimoto ndi kumakhalanso tingongole tina ndi tina so umakhala kuti ukuchokeraku wasiyako maenje okay ku kampeni yeah ndiye umatenga zimenezi Okay. nanga si upeze poyambira mm. komano zimapweteka because it's a long term uh, uh, pain that you go through ndiyoti mpaka muzamalize ndiye mkatikati mukhoza kupeza kuti mwina kangongole kamodzi katha mm. koma nthawi yomweyo akupanganinso na offer ndiye sungakane because you all as an mp umafunika kukhala ndi ndalama nthawi zonse okay i give you example dzulo dzulo Mm. dzulo kwathu kutadzukira maliro awiri and this is very regular on a daily basis Mm. Mm, chakuti enawo maliro alicho ndiye tigule bokosi coffin titumize lorry ikatenge maliro Thyolo abwere akaike enawo maliro ali ku queens ndiye tikagule coffin tikatenge maliro queens apite mu coffin akaike so it has been like that the whole five years Ah, kapena zikuchulukira pano pa time tikupita ku campaign okay tikutengera ineyo personal pamene ndina- ndinawinira koma tinayamba kupanga kalekale even musanakhale mp kwambiri before i became an mp that there was a time also kuti okay pano before tinapeza munthu amene amatipanga supply makofini ku Ndirande but there was a time i had my own carpenters yeah yes
I- it's- it's- it's a daily requirement ya mabokosi yes
koma ndi udindo wa mp kugula mabokosi
uh, if you go by books Mhm. according to malamulo ayi so ndi- anayambitsa ndani zimene
Ah, tinganene kuti mwakhala chifundo chabe okay pajatu ngati mtsogoleri okay Ah, mwina say munthu wanu wa- wa- wachita ngozi wamwalira and you know kuti family imeneyoyo ndiyovutika kwambiri Mm. kuti akayambe kupemphetsa sizigwira Mm. mwina maliro aja akufuna apite kumudzi as a leader you have to come in okay so sindinganene kuti anayambitsa ndi ndani but that's one way of maintaining our our capital in terms of politics because the more you look after your people it means the more the stronger the base Mm. so umakhala kuti basi ukhale nawo bwino anthu aja uh, kamene kalipoko kumagawana Mm. basi to
and eh, sim- ndi- ndiye mabokosi mwina awiri pa tsiku yes nthawi zina atatu nthawi zina atatu nthawi zina atatu and you do this Mu- kuti mukafunse ku queens ku mortuary kuja kuti galimoto ya ma- magawula ya ma- ma mps akakuwuzani timachita mndandanda umene kuja mamawa
tsopano ku parliament iko Mm. sabata imeneyi Mm. anakutulutsani akuti chinachitika nchani ah kumbali ya ine mm. ndi ndale basi zimene zafikano po- po- po- ponunkha chifukwa nyumba ya malamulo ikuyenera kukhala neutral ikuyenera kukhala fair koma zimene zikuchitika panopa nyumba ya malamulo mukumbukira nthawi inakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured mm. ndi ochepa amene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti uh, members are gagged uh, bills are bulldozed we don't wait for ma 28 days notice aja anymore zinatha uh, ikabwera bilu Yes. imafunika kuti muipatse 28 days 28 days bill iliyonse
koma pano ikumangobwera Bill, Ah, bwera- bill ija ikabwera yeah and ineyo ndikhoza kuvomereza panopa kuti ma mps angapo sindinganene kuti ambiri koma Mm. angapo i know kuphatikiza ineyo yeah timadusisa mabilu mmene muja tisakuwaziwa that's very dangerous very dangerous very dangerous

It happens even kunoko. Mukhoza kunyamuka apa kuti mpite pa Zambia apa pa factory ya fertilizer Mhm. kuti mukagule fertilizer akufunsani kuti mwachokera ku Malawi. Eh, Ku Malawiko tili ndi supplier wathu. Mukagule kwa ndani? It's everywhere. It's a common practice. Okay. Yeah. So there's no government that sells fuel. Government to government has did not work in Kenya.

ndipo a president athu akunama all this zimene akupanga apapa because ife tili nawo ma suppliers kungoti ndazimisa phone i would have told ma suppliers also tili ndi ma suppliers athu amene akhala akutipasa fuel and chikumamvesanso chisoni nchokuti pa ma suppliers amenewawa 35 dollars ikumapita kwa wina wake per ton mukayipanga times one- umboni umboni muli nawo wa zimene mwakamba Ah, inetu Brian Mhm. ndima- ndimalankhula zinthu zoti anthu ama- amakanika kundisusa eti 35 dollar per- Musataye per- nthawi kundifusa za umboni Ndisataye nthawi? Amene- eh, chifukwa amene akuziwa kuti ine ndikunama yes iye ali ndi umboni wina azibwerenso amene uja kundichita ineyo ukasule mwanama eya mwanama tikugula mafuta ku makampani yeah now tinafika pakuti timachita owe makampani aja 75 million dollars now chimene tikupanga ife tsopano anthu aja ife ndalama ija yachuluka ayamba kutseka mipope ija okay nchifukwa chake munaona mafuta anavuta kwambiri Mhm. so ife m'malo moti tikhale pansi ndi anthu aja tikambirane nawo fanga tafika poti pasa mafuta 75 million dollars zoonetsa kuti pali ubale that's right yeah tikuwasiya tikupita kukagula kwa madobadoba ena kashi so now awa akukwiya ano kuti "Ah, ife tikukupasani mafuta ndalama zathu simunatipatse koma tikakufunsa ndalama mukuti mulibe Mhm. forex mulibe koma mukutenga forex mukagulaso uku nchifukwa chake mukuona even panopa lero date ya lero Mm. muchite mark this coming week mafuta avuta because awa akutseka ano matapu aja okay so nchabwino olo tipite ku dubai tingoyerekeza Mhm. kuti chabwino ine ndikunama apita kumene kuja boma to boma agulisana mafuta mafuta azafika bwa shipi inyamuka izatera kuti tili ndi ma, ma storage facilities ifeko zosamveka zokha zokha anakumasa kuti ali ndi No. storage facilities ma ma ma ma ma facilities amene ali ku beira okay kaya ndi ku, ku, ku, ku Pe- petrobeira Mm. alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku, ku, ku refinery amakuuzani kuti muchokera ku malawi eh, tili ndi agent wathu ku beira kaguleni kutichomwe uja ali ndi ma storage facility okay so tinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku dubai ayi okay it doesn't work it doesn't work like that
Chifukwa olo akupita kumeneko, mafuta azachokerabe pa Beira apa. That's how it works. So tikagule kuti- tikanene kuti tagula tokha, tasenza tokha kumene kuja, tizateresa basi. Poti afunabe ma suppliers awawa akutigulitsawo, amene ali ma facilities awo ku Beira. So it's not making mwina sense. kapena kuti u- boma la kumeneko li- liwauza a- a- a- maujeni ma supply awo kuti Athandizeni. brian zoona boma la uae izikakhala ngati eh, venda kumagulisa mafuta you know uae it's a joke and you tell me brian inuyo mwatsegula shop lero ndiye muyambe nonso pompano kuimbira azinzanu a suleiman tabwerani koma ndatumiza pa airtel money po ndalama mukwerere taxi mubwere mushop mwanga muzandigule zinayamba zachitika kuzimuza
mwati bwa inuyo kumatumizira ndalama Kubwera ndi- ndi makasitomala shop. kuti bwerani kuno muzandigule okay zinamba zachitikapo zimene zachitika kuti tinene ngati ekhaya Mhm. atinganjira ndalama zambiri Aha. ndi azita brian banda ndakutumizirani 100000 Aha. tatengani taxi kumene muliko mubwere mu shop manga muzandigule zinthu ndi zimene akunenatu apresident kuti wogulisayo watumizira tikiti ndalama zonse kuti achoke kuno wogula amene akuyembekeza kuti ali ndi ndalama akagule zinthu Yeah, zoona. akupasidwa transport it doesn't make sense ngati inu mulibe ndalama yobwerera ku shopu kwa ine nde mubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine That's right, yeah. it doesn't make sense brian it's just uh, a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike Chimene chikuchitika nchokuti afuna abweretse ka committee kena headed by mzimayi uyu sindimutchula uyu olankhulitsayi anapita nawo ku Kenyayi ndiye pali mzimayi wina anapita naye ku kenya eh, uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenyayi ndiye utana uyu anali konko kale eh, but anyway chimene akufuna ndi kuti apange komiti imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku state house ko abwana ena kumenekoko ndi ndi ka syndicate ndiye tsopano apange ka komiti kameneka akuti ngati nduna inuyo kukhala nduna lero ya mafuta Mhm. mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse kukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kuzera ku ppda opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya mu- mubwera ndi dili yokuti ti- titenge dziko lonse tiligulitse kuti atipase mafuta inuyo anduna muli ndi mphamvu imeneyo kupangano ndi zimene maka- amakambirana ku parliament ndizimene zikuchitika ndi zachitika bill ya dusaiti bill imeneje is to kill nokma to kill mera to kill apf kuti no fuel azichitidwa control ndi munthu mmodzi and kuzichitidwa control ku state house because ayikamo anthu mukakomiti kamene kaja kuti kazigulano mafuta headed by akuluakulu state house and aphungu a nyumba ya malamulo achi- azilolera zimenezo zadutsa
zadutsa si dzulo dzulo masana zadutsa anayima aphungu ndaona a Saka analankhula kwambiri Mm. ndaonanso aChihana analankhulapo koma end of the day eh, zinthu zija zadutsa because of numbers nanga siti ndi aphungu ena amene muja they're very compromised we supposed to take our country first brian lero kuli mcp kaya mawa kubwera dpp mkuja kaya kubwera utm end of the day izi ndi zipani zoti zimabwera zimatani when you say koma kuti- malawi remains when one. you say kuti aphungu ena they are compromised Mm. mufuna unena kuti chani Ah, eh, ndi- zimene sizachilendo brian mmaona mmene timagwirira ntchito tili ma aphungu mmene muja 193 that's why you know tikamapita ku nyumba ya malamulo brian ma standing orders amanena kuti komiti iyi komiti iyi ndi komiti iyi ichitidwe head by a member of the opposition okay anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale eh, kukondera kuti ya poti ichi chabwera ndi aboma so ukakhala opposition ndi kuti muchiyang'anitsira chinthu chabwino bwino eh, at a different angle than waboma komano muona kuti ma committees ambiri amene amayenera kukhala ndi chairman wa opposition Mm. ma chairman walimo A opposition.
eh, point of entry yawo ndi opposition Okay.
koma pano si a opposition oh. eh, pali makomiti ambiri ngati iti ah, kuli public appointments kuli public accounts kuli tiyambire public appointment yes kuli ndani ah, kuli honorable joyce chitsulo okay Eh.
so ndi a opposition Ana- po- entry point yao ndi dpp okay Ndoti- Ana- analowa ngati wa dpp Yes. panafunika wa opposition yes kuti a president akanena kuti ndasankha brian banda yeah kuti akhale inspector general yeah
ndiye komiti ija sikuti a president akasankha zimathera pompaja Okay. komiti ija no imafuna imu- imu- imuunike munthu uja Tim- amamuyitana aone mapepala ake zonse nzoyenera akati ya zili bwino ndiye komiti ija imanena kuti "Ah, ife munthuyi tamusuzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament so kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances Mhm. chifukwa zimenezo zimathandizanso kusangosankhana pa mtundu That's right. Yeah.
y- you know Yeah. on merit Yeah. koma muona kuti chilowereni 5 years ikutha palibe anabwezedwapo kumene kuti koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kuja they are they are incapable ambiri aja angopitirako mwina ubale ena aja mtundu okay ena aja kutchalichi koma pa, pa ground ntchito sizikutani sizikuyenda that's why malawians are complaining so
pamafunika kuti pakhale wa opposition Yes. to, to provide checks and balances yes but you are telling us on this network yes kuti sizili choncho makomiti natural resources Aha. is headed by honorable werani chilenga you know kuti honorable werani chilenga ndi a dpp koma amagwira ntchito ndi boma a joyce chitsulo sikuti ndikunena miseche Okay, kapena okay. sikuti ndiku- ndikunyoza yeah that, that's but I'm being honest Yeah, that's kuti right. ndi honorable member mnzanga wa dpp koma amagwira ntchito ndi boma moti moti ndamvanso kuti even ku makokasi aboma amatani akumapezekako makokasi a- a- achipani cholamula anthu a- anthu amenewa Eh, Okay. ndithu agwira limodzi sicho- sizobisa and sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa its their choice okay koma i'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalola izi akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances Okay. iwo azipanga za bomazo it's not an issue chimodzimodzi uspika uspika brian president wa mcp ndi achakwera first vice president ndi agotani hara this is not even personal koma it's the truth Mhm. a president tingoyerekeza pano apita ku dubai chipani pano akuyendesa nda nde kuti a vice president a vice president amene ali nda Mhm. ndi agotani amenenso ali a speaker okay so ndipita bwanji ine m'parliament mene ndikanene kuti awa a president a mcp talongosani muno bwino anyamata anu ananyamula zikwanje mumsewumu ndiye kuti ndikhala ngati ndikunyoza a speaker okay
pamene ku democracy palibe mm. we have seen m'mbuyomo anthu ena kusankhidwa mpando ku chipani Mm. ndikusiya ku parliament zimachitika so it's compromised As- aspeaker athu ndi a president a mcp imenenso ili boma lime- chipani chimene chikulamula Mm. boma a second deputy speaker a first deputy speaker akazombo ndi a mcp so do you think ineyo munthu wa dpp mmene muja ndingapasidwe chance or even kuti nditakasuke tukhala momangikatu ambiri ife mukhala momangika eh
kukhala momangika i believe even tsiku lija kunachitika ka fracas iyo it wasn't even a fracas because akazombo ntayima koyamba anandipanga sign yonena kuti andipatsa floor ine kukhala mpaka na mafunso atha amapita kwa a Khumbize Chiponda tapita ku break kubwera ndaimaso ndapangaso gadget ija kuti paja tili ndi ma gadget anyuwani aja. Okay. Ndiye umachita press kuti ndifuna ndilankhule Eh, point of order you are supposed to be recognized zo- zonena kuti point of order zinatha zokuwa zija Ah, kuti tizingouza mashiniyo koma mwina ngati sakugwira bwino bwino ukhoza Okay, kukuimba. okay. Eh, Yeah. because ndi technology imene tikuphunzira kumene okay okay mpaka ndinayimaso ndiye ananenanso kuti a Blantyre I see you okay koma ndinaonesesa kuti atenga uyu atenga uyu amaliza ine kuima akundipanga yoncho kutenga uyu kutenga kenako abasi um, winding up cha- nde ndinaima order a sipika mesa mwanditchula ndibwerere ineyo ndili ndi zinthu kumtima zimene anatituma anthu kwa Mm. ineyo moyo mino ndilibe Ndakonzekera kumene munanditchulamo kuti ndilankhule. Ndipatseni mpata ndilankhule. Ndi ayi ayi. Ukuchita mwano. Ndiye anazayima. Tsono akayima, iweyo umafunika ukhale pansi. Okay. Malamulo ake ndi amenewo. Eh. Okay. Koma atayima, nthawi imwenso kunazayima achaponda. Ndi ineyo now I was confused kuti kodi chichitika ndi chani. Nde ndinazangomva kuti a 105 one day kenako ukakana iyayi two days kuti ndalakwisa chani aya basi ukuyankhaso five days ine aya chabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera kutero ndikuona ngati kutsogoloko Ah, kuti parliament yathu izizakhala bwino tisiye zomasankha ku zipanizi kukhala ma speakers speaker asamakhale pa udindo wa chipani ayi brian ma parliament ena amapanga choncho uh, amachita nominate akhoza kupanga nominate ena ake kaya ndi bungwe kaya ndi chani anthu atatu amene kaya ndi ma retired judges amene amadziwa za malamulo and mwina izikhalano competition amene achita bwino apite ku maina aja ifeyo ndikuvota kuti tikufuna uyu koma asamakhale wathu wathu wa mmenemu chifukwa pazikhala bias Mm. sizimayenda so a- anakupatsani suspend ya 5 days mm.

sanandichotse udindo wanga wa agri- agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and uh, it's part of my job kuteko apa sinathe kuyendera ndikupitaso posachedwapa ku nfra ndipita ku admarc ndiyendera ndithu because ma institution amenewa uh, answerable to malawians Mm. akudya ndalama za malawi uh, when i say akudya meaning kuti akulandira akulipiridwa ndalama za malawi Yeah. and malawians should demand service from them that's the only way as we can progress uh, progress as a nation let our institutions be on top of things uh, ngokhala kuti mwina am restricted ku agriculture ndikanakondwanso kukayendera ku immigration sizikuyendako yeah kuroad traffic sizikuyendako i thought by now ndalama zimene zimachitidwa kuroad traffic nzambiri kuphatikizano pano matolgate we should have had state of the art road traffic department tikadakhala titamanga zinthu zokongola kukhala kuti maofisi onse aja they are working za smart zija kupita kuroad traffic mamawa ukatengeko license within 1 hour wabwerako panotu inu kuti mukapange renew license pakhoza kutha mwezi ndikumva choncho Ah, ah. service is, is at the worst we need to improve service delivery pitani ku immigration brian mukaone zomvesa chisoni mupeza kwangodzaza anthu akudikira chifukwa ma passport pano akupulintidwa kunyumba kwa munthu ma passport akupulintidwa kunyumba kwa munthu nanga za ma passport zikuoneka bwino bwino brian mm. sizikuoneka chifukwa mukaona ma passport athu akale amene timayuza poyamba mm. ndikutenga anyuwani kuikapo ichi chakhala ngati kope ya mwana wa standard 1 Mm. passport Mm. pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima skana zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa Mm. mmazima airport mupite lero ku immigration mukapange apply ndiye amazitenga zimenezija azikapulintira kanthu kunyumba kanthu situzora pulintira Mm. mamawa azibwerese akugawireni choncho sizikuyenda zinazo akuti apite nazo mukachita nayo apply ku blantyre kuno zipite ku lilongwe akazipulinte kumeneko service delivery yathu siili bwino go to the hospitals ngati mwina muli ndi chotupa mufuna mupite ku, ku theater brian you have to tip you have to bribe kuti akukalowe mu theater muja otherwise mumwalira nacho chinthucho
so munapita ku ku fetereza mm. nkhani yake ngati chairman wa agriculture ndiku- ndikulandira mafoni ambirimbiri including ma mps osati aku opposition okha even akuboma akoso amaimba kuti a chair za fertilizer zili pati ndiye ndiku- ndikusowa chowayankha anthu because tinakumana ndi uh, uh, ministry ndi a, o- a, wa sffrfm a few weeks ago ku parliament Mm. anatipanga sure kuti within the next two weeks fertilizer akhala akutani ali pansika ndiye two weeks ija yatha nthawi ikupita and chimene chikupweteka kwambiri nchoti we are in december anthu ena apalira palira kale Mm. bwenzi atabayira fertilizer pa kufika lero kuli zii ndiye ndinapita ndiku- ndikaona kuti kodi chikuvuta ndi pati kuti mwina ifeyo ngati a komiti a parliament tikhoza kulowererapo ndikuthandizira Mhm. ndiye tafika kuja unfortunately uh, kunali ngati ku- ku- kunalibe chikuchi- kulibe chimene chikuchitika kuli zii mabwana aso mu office mwa depot manager sitinapeze ena ndi ena sitinapeze nangopeza amayi amozi bwanji zikuyenda bwanji kuno malolewa bwanji sakupakira akuti ah, malolewatu akhala apa from the day a president anachita launch program ikuneno Mm. which is over a month ago Mhm. mukufuna kuti mpaka lero chipangire launch a president program simunayambe kugawa kuno akuti ayi chabwino mpaka nalowa m'ma warehouse ma warehouse mo muli ma fertilizer of course muli wa mediterranean muli wa export trading amangochita rent ma warehouse aja.
okay si wathu iyayi si waboma si wa aip ukacheza ndi anthu kuona kuti "Ah, sizikuyenda ndiye nanyamuka ano fasi iwo kunalibe napita ku head office ku ulimi house kakhala nawo pansi kuti "Ah, achimwene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndi pamene amalongosola kuti si vuto si iwowo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndi kumene kukhala ngati kuti sizikuyenda ati ah inu mesa amanena kuti uh, treasury akupasani 50 billion two weeks ago of course ndiyochepa because budget ndi 161 Mhm. koma 50 yo tinayenera kuona ka movement kenakake akuti ya uh, tikumagula apo ndi apo moti amene tinali naye eh, ndamene tansanga tagawa magawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kuli fertilizer pena pake ndipeza kuti ayi kuona ma figures fertilizer yenseyu wapita ku chigawo cha pakati chakho chabwino ndiye tipanga bwanji nanga poti awawa African Development Bank akupatsani atipatsa 28 million dollars komanso a World Bank atipatsa 92 million dollars yoti ithandizire drought ndi kugula fertilizer zikuyenda bwanji poti amenewa ndi ma dollars ndi zoyankha zake of course iyayi ndi ku treasury kumenanga yake amene aku reserve bank so ma dollarswa abwera kuti tigule izi pano tikungowasunga tili nazo so chisa- you want to tell us kuti mutapitako simunapeze feteleza kulibe brian inuyo munyamuke tikata interview mupite mukauze tandionetseni fertilizer wa AIP wa wa boma kulibe kulibe lotumba kulibe and chimanga chikukulatu kumwera kuno mukapitanso madera ena awa chilazulu phalombe mulanje chimanga chili mmaondo apalira kale anthu kuti panopa fertilizer okulitsa bwenzi atathira kale this is december brian now what is making the situation worse mbewu seed

munthu akaitenga kuti 46000 Mm. munthu smallholder wakumudzi so uh, it's, it, akulephera kugula mbewu akudzala mbewu ya loko na mbewu ya loko imachedwa kucha two imafunikanso fertilizer kuti Mm. ndiye mudzale mbewu ya loko fertilizer simunabayire mukolola kuti kuchaka cha mawachi apapa zimene tikupanga tikuphika tikukandira apapa njala ya chaka cha mawa tikuipanga ife zomvetsa chisoni chifukwa tiku- tinali ndi zi- zi- zi- zizindikiro zonse zokuti konzekerani zinthu sikuli bwino kutsogoloku ife takhala tikulankhula atsitsa namba ya ma beneficiaries but now make the program efficient kuti ichite produce ma results zikukanika that's why ndikumanena kuti chikuvuta kwenikweni ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe chani ayi koma ndikuona ngati leadership one leadership leadership sili bwino eti eh angokumana anthuwa because even kundunako performance ya ku ministry ya agriculture inuyo ngati mmalawi tandiuzeni akungokuwa e mega farm mega farm mega farm you cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional not even one koma daily mega farm akajambule ma private farm a anthu azitionesa ma pictures aziti mega farm kodi zithunzi u- zikuyenda zija zija si mukaona zithunzi ndiye kuti ndi za demeta farm kapena ku Mchinji kuja kupanga za wheat ma farm ma private farmers osati za boma zazija palibe za boma boma lake liti palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayiyamba ife ya boma kuimaliza bola akananena kuti chifukwa nthawi ya dpp kunadzalidwa masikimu ambiri masikimu amene aja akanakhala kuti they are fully functional panopa mukapita ku Karonga kuli Nthola rice scheme mukapita pa, pa, pa, pa, pa nkhata bay pali rice scheme m'Balaka umu Nkhotakota mangochi muli masikimu ambirimbiri masikimu aja there were some at 50 percent koma panopa they've been abandoned akanangoti masikimu awa ayambe kugwira ntchito tikanena kuti anthuwa ndi awo amene atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful aip program that's why nduna tikunena angozitula pansi zakanika ah
tichite break pang'ono Chabwino. tibweranso ndi inu ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive

posachedwapa. Ndi program ya Times exclusive pano pa kanema wa Times monga ndanena kale ndili ndi the honorable Sameer Suleman ndiye mmanena kuti in your assessment mwaona kuti anduna agriculture sakutithandiza and atule pansi udindo Yes. Uh, anduna agriculture because uh, ndi amene ma, I'm aligned to Hmm. Ah, ngati zakanika koma ndi nduna zambiri zimene zikulephera ntchito zambiri eh zambiri ah brian kulibe kabineti kabineti ndi munthu mmodzitu kabineti yathu ndiye t- akanakhala ataisintha kalekale kabineti a president sizikuyenda sizikuyenda koma nanga- ndimaona ali likiliki Alibe- kuyendayenda alibe, akupanga chani mumangoona ngati chifukwa ali ali likiliki eh akuthamanga koma zopanda pake nanga anduna ku- nthawi inoyo kumapita akayimika galimoto panja pa sukulu A- amene atalembetseyo azibwera pano azitenga 1000 1000 ntchito imeneyo ndi ya nduna zochitika m'dzikomu ma pictures ali mma social media Brian this country has become a joke Mm. a joke

do you know panopa boma lasaina 600000 tons contract ndi sheke uja waku, waku dubai akuti sheke kasimi boma lomwelo lasaina 600000 tons ndi east bridge boma lomwelo lasaina ndi ma local suppliers almost 30 Mukaphatikiza ma tonnage onsewa amene tasainawa, over 1.5 million tonnes, yet we only need 200,000. Is that not a joke?
kodi a east bridge saja munkadzudzula kuti sizikuyenda Yes.
ndiye ndamva kuti mwasinthanso thabwa mwa- mwa- ati muya- muyamikira Not kusintha thabwa. Uh-huh. I'll tell you what, ha- what happened. Eh, Ife sitimasaina ma contract ife ngati parliament yathu ndi oversight. yeah Ndiye anabwera nduna ya agriculture. ku parliament it's, it's on record Mhm. analankhula mmene muja za east bridge mukumbukira kuti ayi it- this is the best deal uh, tizikolola tizitenga zimene takolola kuwapatsa iwo azitipasa fertilizer Mm. ifeyo ngati komiti nkhani ija titayiona tinaona kuti a pakulakwika ndipo kuti contract yo sitikuyifikira kuti tione Mm. chifukwa contract anasayinira ndi a spc Okay.
nthawi imeneyo Mhm. so that contract ija inali ku state house Okay.
tiyipeza bwanji kuti tiyiunikire zimakanika ndiye tinanena kuti contract iyi muyichose ku state house ipite ku sffrfm so that eh, kukhale transparency ifenso tikayiunikire bwinobwino tiperekepo maganizo athu. Zimene zija anapanga, koma atapanga sanafune kutiuza. Tinangodabwa kuti iya East Bridge ija Mhm. contract afuna anthu opanga supply fertilizer. Then we called eh, aku minister kuti ah tamva kuti zimene mmafuna zija timafuna zija mwapanga. Nanga bwanji simukutipasa contract tione. Ndiye SFFRFM anatipasa contract tinayiunikira pa ma suppliers amene alipo mumvetsetse Mhm, amenepo mhm. pa ma suppliers amene alipo ndinga- ndi- tingathe kunena kuti ngati komiti tinachita recommend east bridge chifukwa chani one uh, avomera kuti akhoza kutipasa fertilizer pa ngongole ya 120 days mumvetsetse pamenepo Mhm. 2 avomera kuti akhoza kutipasa fertilizer posafuna forex koma azilandira makwacha zimene munkanena kuti n- n- timafuna ife zija sizingatheke zimenezo eya so chachi- chapangitsa kuti musinthe all of a sudden iya ndikukuuzani izo zifukwa zake zimene zapangitsa kuti tisinthe okay then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60000 tons pa lusaka lusaka is close to malawi kuti tagula fertilizer ameneyo pa factory ya lusaka within a day tikhoza kuyamba kulandira kulandira fertilizer sizichedwa kusiyana ndi kuti tikagule kutali koti zitenge one month pa ship so we said okay east bridge chikuvuta ndi chani kuti atibweretse fertilizer uyu ku Malawi kuno tiyambepo kugawa ananena kuti ayi east bridge ali ready kubweretsa fertilizer koma tikuchedwetsa ndifeyo sitikuwapasa LC LC mufuna mupereke kuti akuti LC is a letter of credit that guarantees you a payment tifuna tipereke ku east bridge nde ifeyo ngati komiti tinawauza kuti iyayi ma LC asapite ku east bridge inu mutenge ma lc apite straight ku factory and a factory akhale guarantee yonena kuti mukapasa ma lc wa they will make sure kuti fertilizer yense wa east bridge akubwera ku malawi palibe kena kalikonse ko- kosayerekezeka kamene kadachitika iyayi And you Chifukwa know that akunena kuti is- ati muda- muda- mudalandira swahara sindi ndiponso anthu a East Bridge wo sindi sindinacheze nawopo kapena ku- kukambirana zina dzana dzana east bridge ayi ina- inu munabwera pano pa tv kunena zoyipa za east bridge Kwa lero nini? ndiye ikhale yabwino ndiye- lero ndiye ikhale yabwino east bridge ndi zimene ndikufuna kuti Chachitika ndi chiyani? mundimvesese no sindikumvetsetsani eya Sindikumvetsetsani.
East Bridge timadana nayo ichi Ehe. anasainira ndi a SPC ku State House. Ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija. We had so much doubts. Two, munali agreement imene ija yonena kuti it is binding to produce Mm. imene yasinthano pano panopa tikhoza kuwalipira mmakwacha pamene kuyamba paja amafuna kuti tipereke chimanga mtedza mukumbukira Mm. munali zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate

Mm. amene akuoneka kuti akhoza kuthandiza mwachangu ndi amenewo now ndikufunseniso inu mwandifunsafunsa apapa Mm. akawale anabwera ku parliament kuzanena zabwino za east bridge ife ndamene tinkakana Yeah. after kuiunikira nkuona kuti chabwino poti munati pa east bridge iyi gwira nawoni ntchito tawunikira m- on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito lero nakawala omwe aja akuti iyayi sindifunanso east bridge ndifuna export trading mukuona zimene zikuchitika Mhm. akawale lero kuti mwafunse za east bridge sakuifunanso sakuifuna sakuifuna so chikuchitika ndichokuti kuli cartel kunoko ya fertilizer the traditional suppliers they have formed a cartel amaita kugwirizana mitengo is- ija ndikafuna kuti ite ija Mhm. sinate now cartel imeneyi is not happy kuti east bridge abweretse fertilizer you should understand now uh, the politics about it Mhm. now that cartel Mm. ya- ili ndi anthu awono Mm. kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti ayi East Bridge ikabweretsa fertilizer ndoti ife tusowa kugulitsa already tikwagula panopa pa 90000 per bag Agu- agwirizana kuti ifike 115 wa ipm amagwirizana amene aja ndiye akumenya nano nkhondo ndi East Bridge kudzera kwa mabwana ndi azindunawa kukuku ifeno tikunena kuti munabweretsa East Bridge inu nomwe munabwera mparliament hansard ilipo munaichekenira ifeyo fati tinalibe documentation tinakuuzani kuti ipite uku ipite uku mwapanga zimene zija takukupasani go ahead kuti panga nawo ni deal inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene nde- ndikugwirizana ndi east bridge inuyo ndeyabwino mesa east bridge munabweretsa ndinu tinkakana ndinu munabweretsa ndinu pangana nayo ni deal East Bridge yo akukana zangolowa corruption corruption Brian kuba
nthawi ya tithera munasankhidwa ngati national organizing secretary ku chipani cha dpp umatani mpando umenewo
Ah, mpando umenewu ndi wakulu kwambiri Brian. O- okay Ah, chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo that's why you are national organizing secretary uh, is- ikusiyana ndi mipando ina ya regional uwu ndi national so kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje Zochitika mu chipanimu zikuyenera kudzera ku ofesi kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuyenera kuchokera ku ofesi kwanga ma instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku Mzuzu eh, ndiye kuti eh, tiuzidwa tipatsidwa program ife ndio chitano organize Mhm. so ndi ntchito yaikulu Iku- ikuyenda bwino pano ayiwo ili bwino kwambiri Oh. Mm. zikukupatsani chithunzithunzi chotani mukamayenda ndaona mukuyenda munali m'Chikwawamo Yes. munali m'Mwanzamo yes akulandirani bwanji anthu
Ah, choyamba ndinene kuti ndithokoze profesa Peter Mutharika Ah, brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene ikusangalatsa kwambiri energy yatsopano energy yatsopano and energy imeneyi yabwera kwambiri ndi apm brian mmene tinapitira ku Thambani ndi msewu wake you wouldn't think kuti apm insisted on going ku Thambani he's got that energy he wants to go and see uh, malawians and hear of their problems and he's willing to go watiuza kuti olo ku Nthalire akafika so that energy yapangisanso kuti ifeso tizuke tikhale ndi energy ina ndi kubwera kwa atsogoleri anyuwani through the convention chipani chili bwino kwambiri ndipo tikamayenda brian eh, ndiwapempha ndithu bwanawo kuti tiyesese whistle stop tour ina ya bwanawo tikutengeni muzayike live brian ndi zinthu- chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja amagendedwa apapa ife kuona mmene tikulandiridwira ya dziko li you are optimistic kuti 2025 muwina 101 percent mphamvu zanu simuzitengako chifukwa chokuti awatu alephera okha brian alephera okha they were given the chance they were given the chance opposition inali weak sanganame kuti izi timalephera kupanga ife kuti opposition imatilepheresa ayi kunalibe kuti sitidutsitsa budget kuti aoneke ngati olephera ayi zinanso timawasapota you know koma alephera brian inflation kuchoka pa single digit to over 25 percent That's, there's no car, bwana pompo palibenso chabwino brian alephera pa filling station mupite pano palibe mafuta mupite mzipatala mulibe mankhwala mupite mmasukulu a Khumbize Chiponda analankhula ku parliament kuti Kuti chani? mastocks ali pa 80 percent acha kuti brian kuti kunama basi ananena lupa Akunama. kunena kuti 80 percent brian akunama ya mankhwala akunama kulibe kulibe mankhwa- kulibe mankhwa- kulibe 80% mankhwala stocks ku Malawi kuno forex yake ili kuti yokagulira 80% stocks brian aitenga kuti zukanika brian pitani inu pa Queens apopo pitani pa Queens-po mukangonena kuti mutu kundipweteka akakulembani kapepala kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala zikuchitika sizobisaso kulibe mankhwala mupite ku sukulu kumene afuna ana azichita contribute anthu awo- ana kubwerera ku sukulu chifukwa choti kandalama nkovuta kukapeza m'midzimu fertilizer ndi uyu go to admarc no maize yet kwapita ndalama zambirimbiri ku nocma amene ku nfra kwapita ndalama zambiri ku dodma ndalama zambiri ku admarc but the country has not even one bag of stock

how is he going to survive ndi 50000 yosala sanagayise sanagule ndiwo sanatengere mwana kuchipatala sanagulire mwana uniform sukulu ah, penepo mwina madam afuna nawo kameshi m'mutu you cannot survive Mm. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us.

or kukhala line pa filling station 5 years inflation ija imachita kusika monyadisa 40 uh, dollar 5 years stable you could plan brian anthu ama business pano they cannot even plan
nthawi yatithera. Mawu anu omaliza ndi otani madzulo ano, Bambo Suleman? mawu anga ndowapempha amalawi kuti amalawi tavutika four years imeneyi taphunzira zambiri ndimaona ngati kuti tigwirane manja tikonze zinthu dzikoli ndi lathu tizisiya kaye ndale kumbali koma tikonze zinthu Ti- tiike patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi amalawife tiye tiwaike pa mpando next year tikupita ku mavoti tiye tikonze dziko lathu kungopanga mistake 4 years imene tavutikiramo ndikuperekanso 5 years ina amalawi tisamuka kwambiri tisamale tiye tikachiteni voti mwanzeru osati moyang'ana chimene tapatsidwa koma kuyang'ana dziko lathu ndiyimire penepo ndikuthokozeni kwambiri muli ku blantyre city south east muyimabe komweko yes uh, anayigawa constituency yanga yeah patuluka ma constituency atatu mu constituency imodzi yomwe yes okay inali yaikulu kwambiri okay nde ineno ndikuyima ku timati chigumula bca club banana okay constituency okay ndimene ndi- ndikuyimira anthu akulembetsa kumeneko tinamaliza oh munamaliza Eh, namaliza. okay tinali pa phase two okay yeah so muyimira ku chigumula bca club club banana banana okay yes ndikuthokozeni kwambiri inu olemekezeka bambo suleman titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri Zikomo kwambiri, thank you brother. very much pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive mpulogalamuyi ndinali ndi the honorable sameer suleman mp wa blantyre city south east komanso um, chairperson wa agriculture committee ku nyumba ya malamulo iwowanso ndi a national organizing secretary ku chipani cha dpp ndine brian banda m'malo mwa ife tonse kuno ku times headquarters ku blantyre